Yeah. Hey, now I want to call my name so that you know where it is coming from. yes. Hello? Ee, enyi, ee, enwetara m ozi gị. Ee, ị ma mgbe ị bịara n'ọfịs ya anọghị m ya so ha ahụkwalanụ m ihe i wetara nga a sị anyị meela gị nnọọ ee chere chere ka m ghọtakwala ihe i kwuga em o- m nwetụ ndidi ntakịrị O- okay okay ị taga ji na okay okay ị taga ji ji ọhụrụ ee ngwa mee ọsọsọ mụwa nọkwa nga enwe ka m taga ghọtara agụ oge m ihe a ka m nwee ike mere ihe m ga-eme gaa chọọ ka atakwanụ biko ee em, nna aghọta m ihe i mega ị sị ị na-akụ egwu ị ghọtara gị were isi gị foto gị weta nga were ahụ onye ọzọ sị m m were isi gị tinye na a- a- ahụ onye ọzọ ee mbugharị ahụ a ga-akpọrọ gị ọkwa ihe ị wụ ee elekwa otu ị ga-esi were isi isi isi i- isi ọta akara buru na-achọ itinye n'isi C- C. Ronaldo Gị- gị- ị ị chọrọ ka ebe anwụrụ m here ee bịa lee nye chịkọchị n'ọfịs achịwela ọchị biko ọ wụ call ka m mega ihe ihe a wụ ọ- ọ- ọ rị mkpa before m emere mbugharị ahụ ee M- even m- m- mgbe my boys na-akọrọ m ihe a m- ha- ha ha na-achị sị na ha aghọta na ị kpọga photoshop shop gbukwe gị na foto gị a eh? nna ị nakwa na-eji maka na Ronaldo yi suutu gị sị ka m were isi gị tiga na ahụ Ronaldo ihe Ronaldo na-agba na bọọlụ ị gbatali ya eh, nna mgbe adị ịgwa gị eziokwu bịa ka i were ego gị by the way sef anụ m na ihe i wetara nga na ọ wụ 500 naira ị ghọtara bịa ka i were ihe ego gị enwe ka anyị ga-eji arụrụ ọrụ a so ee ehe ma Ronaldo na arị mma na m tiga na nke Messi ara gbachikwe gị ntị ndị a ị ma na Messi jọsọrọ lụpụ nwaanyị m na-eburu okay ka m tiga na nke Arsene Wenger ee ọ ihe fitiri gị nnọọ ị ghọtara ebe ọ ihe gbasara bọọlụ ihe agụga gị but aghọtakwana m nnọọ ụdịrị ihe oyiye ahụ gọwarị mma n'ihere ahụ gị na o meghere gị mgbe nna nwanne ọkwa na ahụ onye bu bịa ụwa ka o bu aga eluigwe mgbagharị anụ gị ugbu a na-erikwa n'eluigwe esi ihu agaghị akọta gị biko ma na-eji otu ahụ dị nnọọ anyị ma na-ekpe ahụ bata onye nwaanyị ga-enyere gị aka ihe na idiri imejọ ọsụ chenji ndụ gị ihe na-aṅa aṅụ weli ana m na-akọ nwaanyị gị ihe aka weli ya ihe ịghọtara hmm. anyị tụgburu onwe gị na ashị atụwala ashị ghọtara ihe a mere lenụ ndụ gị i werekwanụ ihe a na isi ọposta na gị mee ya ugbu a na gị pụta gị na-azụ onye na-aka egwu ama na ọ wụ ahụ gị ọ bụ isi onye ọzọ ịkwere akwe mbugharị ị wụzi onye okike ee ị wụ onye okike ee mbugharị biko m na buru buru gawa biko m na anụmanụ duru ọrụ ọjọọ biko m mere gị ebere enwekwara ihe dịka ebere na ya ngwa ji aka gị ma rụọ ya ka m gị kọmputa m ji aka gị rụọ ee ee ị kwere ike nwere ike e, e, e, eleke na-akụ bọọlụ na Senegal nwere ike akwụkwa n'ahụ gị gị were zụ ụkwụ ụkwụ onye ka eso oshi Morocco Eh, ihe niile wụ nnọọ nkwega nkwega mgbaghara onye ara bịa n'ọfịs anyị eh, bịa nọ m n'ọfịs eh, bịawa ugbu a nụ ngwa babai Yeah.